This week on Luntha Television exclusive interview. pene mwayamba ndalemu nanunso muvala ukulu umu Don't miss. ndipita kumeneko ndi mission mission yoti tikasinthe zinthu nthawi ikakwana ndikachokapo oho Tune in on Thursday, the 12th of September 2024 at 5 p.m.
Kulitu makokomonjo amene akupikisana nawo Yeah. ah, ah, pa mpando umenewu wa utsogoleri simuopa kundipasa utsogoleriwo ndimwecha PED I'll plan very quickly I'll execute properly komanso I'll deliver the results Mmene- ndimene ndimapangira As we bring you UTM Party presidential aspirant, engineer Dr. Matthews Mtumbuka. Mu- mulimba mtima ndi Mwana wa- chani? mwana wa- Eh, ndili majoka ena zina joka zimadutsa boya

12 September 2024, today is Thursday. lachinayi Nkulakwa kutero kuti lero lino ndi quarter to eh, weekend. ayi Eh, eh, weekend imene premier league iku- ikubwereranso eh, Mm, ndi weekend yabwino yeah.
imene tikupitako
chikulimbitsani mtima zimenezi kuti muziyankhula pagulu ngati apa mawu chitha kaja Ati kuli matimu ngati Man U amatha kumenyedwa ndithu ka 3-0 kabwinobwino Eh, nde u- u- tinapuma pakatipa kudali ma international chakuti chakuti Yeah. Ah, komano ayi apapa zikhale zikubwerera Eh, so ndi ndife olimba mtima ndife olimba mtima Eh, No. koso- Tinayamba ko- tu bwino bwino. eh, koma simunandipatse moni Ya koma kunyumba kwacha bwanji. Ayi, Fa- kwacha. I cannot greet you. Ndi mwano mwayambawo, eh? Eh, ya kunyumba Eh, kunyumba kwanu kuli bwanji. eh, kunyumba kuli bwino Ya. ndimachita mantha ndi kwanu Ayi kwathuso chauta watidzosa.
okay programu yake ndi press review muli ndi ine robert edward uh, with my colleague moses makawa lero tili ndi newspaper imodzi yokha uh, imene ndi ya nation the nation Eh, ndi uh, tili ndi nkhani zosiyanasiyana mu newspaper imeneyi uh, vp usi chides idle reforms staff uh, sena corridor um, heroes hope So it heals the hope, uh, the, the synagogue. this is a. Uh, okay, Jabwin, tiwering. Yeah.
Minister tells farmers to embrace digitalization and MEC clears air on the pilot registration. Uh, izi ndi zina mwa nkhani zimene zilipo so apapa timafuna tiyambe ya a president pali chithunzi cha president akuyenda munjanji

um, uninterrupted uninterrupted yeah so pa panjanji pamabwera zinthu zambiri kwambiri eh, Pa nthawi imodzi. nthawi imodzi zimatha kuchedwerapo koma zimabwera zambiri yes zoti mukhoza kugwiritsa ntchito uh, kwa nthawi yayitali uh, ngatinso muli anthu amene mukufuna muzigwiritsa ntchito zinthu zobwinobwino Eh, chifukwa kunokonso tili ndi nthenda imene yoti zinthu zabwino zimatha kubwera komano we, we, we, we tend to start using zinthu zija uh, mwathu mwathu eh, so zoti zoti we are not getting the best out of it but um, it's, it's, it's, a welcome, it's, a, it's a welcome development I, i can imagine i think being a president

So nu eh, mu mzinda wa Lilongwe dzulo Mm. ah, mapampu amaoneka kuti mafuta awa kunalibe so Mm. um, zimene ndinaziona Eh, ndinaziona mafuta ake mafuta ake kuwapeza wiki iyi asiyana ndi mmene anthu amapezera mafuta some weeks uh, or, or weeks back okay kuti you can just wake up and stop by at a fi- any filling station and fuel pamene panopa umatha kuyenda ma filling station 4 5 mafuta mulibe uh, so it's, it's an issue that kuli anthu kuyani madziwa madziwa bunga ya ma energy regulatory authority Mera, yes, I know that.
yeah so there are people there who have decided to be kufuna kuma kum- kumafuna kumayesa anthu kumatengera kumtoso ngati maliro a njoka musatero sonkhanija
Pa- pa- pa- kuli pa- anthu amene amachoka manyumba mwawo kumamwa tea kuti ndikupita kuntchito tsanzika koma kuntchitoko all they do is uh, being at the chair and make the most out of snoring that one can have because

nkhani ya mafutayo Okay. ah yes the spokesperson for mera said the mera board meets every month so it's, it means each and every month we should be expecting that mafuta akhoza kumakwera kapena kutsika in this case we're talking about zokwerazo chifukwa zotsikazo nde i don't know what kind of nightmare because the last time i checked kuti mafuta adatsikako munali ulamuliro wa professor arthur peter mutharika nthawi Nthawi ya nawo COVID-19.
anadzatsitsa eh?
Yeah, I remember that one.

komanso ndi mphamvu zimene lamulo limene linayambitsa mera limapereka ku bungwe la meralo eh? akhoza kupita pamene paja pa filling station pakukana zoti muli mafuta atha bwera tione tione tisuzumire umu sitimaona amatenga zi- zi- zimitengo amayeza Kweza, eh. those people can do that yes eti if those people are not doing that ndekuti anthuwo

pamene anatseka kuti palibe mafuta koma a MERA akapeza kuti mafutawo alipo nde kaya awalanda laisensi kaya awapanga suspend chani chani chani you see these people they can be serious in closing a filling station because someone has bought mafuta filling station using chigubu amatutulusa statement yoti wina aliyense asagule mafuta kugwiritsa ntchito chigubu malingana ndi eh, section blah blah blah blah the, the, the, they will cite all that mm. komano at this critical because this one is a critical point now it's a critical one yeah. anthu apang'ono ndi pang'ono akaona zoti akupanga zinthu zija mm. inuyo ngati aboma a MERA you're not doing anything mm. ama a- a- azolowera ajaira ndoti pakangomveka kamphekesera azisiya kuti "Ah, mafuta musagulitse you understand mwa njira ina dziko lino So- limadzuka likaopsezedwa yes so it's it's it's it's something that we are we, we are being failed as, as as as malawians by the people there otherwise if if if if, if this is not the true uh, the, the truth rather they should prove us wrong apite if, all we want is tingomva kuti MERA yanyamuka yapita kaya anali ku Mchinji kaya anali pati kaya especially m'Lilongwe mu anapita akaona akaona ali kuti mafuta kuti palibedi Palibedi. kapena mafuta awo alipo koma anthu amatani amabisa

Ufiti chani? Mufuna basi mwana wa mnzanu azingo azingovutika? Kodi mwa mwasi- mwayamba kusintha mwayamba kutembenuka mtima? Iye osati kutembenuka mtima na ine, ine mtima wanga sungatembenuke. Uwu umakhala mmene ulili. It's just that ndipo ndimangolankhula chilungamo. M'mene zilili pa nthawi imeneyo.
See, you know, you know sometimes uma- m- pa whatsapp kapena pa facebook umakhala tempted kuti kodi awa ndiwayankhe Ndiwayankhe. anditenga ngati wa dpp Eh. ndiyankhe anditenga ngati wa mcp Oh, yeah. ndiyankhe anditenga ngati wa utm kapena wa aford or udf bla bla bla bla Eh, the president is with the first lady celebrating kuti kwabwera mafuta ndiponso tochuluka after 41 years Mi- millions of liters imagine and wha- what's wrong with that Nanga- why should you tell the president to be in the office

Ati president akangotere, iya, zimenezo zo, ipo president akangotere, iya ipo kuti mwa ndava enda mauza enda kuti aya ah, ndai chankana zoti aya aya amangolemba zibaluwa ndiye uwona kuti kodi mutakhala inu mungatani. Nde- nde, what should be A thief who has got no opportunity to steal Eh. thinks he's just. Anthu ambiri amene they put a lot of castigations on the presidency. Amakazo nawo sara kazo ali pamene popo. Apa- They will even do worse. Oh, yeah. Eh, timadziwa zimenezo so izizi zimene apanga amayi kwa usizi Yeah. It's great. I mean, I, I, I will see. May I kindly invite you to extend this a gesture Ooh. to Kumera, Okay.
Piranson, my filling station. Eh, Go kuchipatala. yes. Uh, tapitani mukaone kumeneko. Tangobwerani pa Directorate of Road Traffic and Safety Service. Kuja amakatenga anthu ma

agencies or departments of government kumene i think pena pakanthu ake amakhala ngati kaya amakhala kumwamba amachita z- ntha- nthawi zina amadzasemphana nalo dzikoli iwo amakhala kuti akulowera uku ka- i think kumakhala kudziva nzeru kaya amakhala kuchuluka kwa ntchito i don't i don't know ndiku judiciary so i think it's good kuti we should have that push and mpaka awawa ah no he's sticking he's sticking i think that's great akuma akamapanga lead zinthu zingati zimenezo zimakhala zabwino kwambiri so we believe uh, apanga hold chifukwa choti ndimafuna ndimvetsetse nchichewa mukuti kunali mademo amafuna achite mademo eh kuti apa- a- a- a- a- akakamize unduna wa zamalamulo kuti upititse mabilu atatu ku Nyumba ya Malamulo okhudzana ndi kusintha kachitidwe ka zinthu okay. ku nthambi ya mabwalo a milandu ah. makhoti awa akuona kuti zinthu zikuchedwa kwambiri okay. so anati akanyiwa ah, anthu afunika kademo awa eh. yeah. nde atamva izozo basa ayamba kukonzakonza ndi zina zofanana ndi maloya awo yeah. so ayamba kukonzakonza so aona kuti okay chabwino mwayamba kukonza mwina tili ndi chikhulupiriro mm. but parliament is rising on 20th september

parliament has risen so uh, ndima- yeah me I, I, I, i'll be in support You'll be in uh, support. But I, I wanted to understand kuti mpaka na awo eh, kufika popo- poganiza za mademo dziko lathu chimachitika nchani kuti zinthu zambiri zimangolowera kumeneko It's a- yeah, I- I- kuti anthu akakhala mboma ama- amayika mphinjiri mkutu

asanayambe kulembetsa anthu paja kuti ukavota munthu amene alembetsa mukaundula wovota yes nde afuna ayambe Mm. eh, kuchita um, pilot Okay. pilot eh kuona kuti kodi tikati tayiyamba nkhaniyi iyenda bwino izi zitheka kodi makina amene tatengawa Oh. makina amene tikugwiritsa ntchitowa

Nkhani ya zaulimiyo ndalama zake zokwana f- ah, 700 billion eh, malawi kwacha koma zimenezozo ndi zaka zisanu zapitazi so it's a good story uh, but it only shows us that we can do better Yeah, we can actually uh, do more komanso ndikuti nkhani ya zaulimi

mwaona nkhaniyo nyimbo za- zapangisa anthu kupulumuka kuti asazikhweze Eh, and you think that's just for free it's not no hey, somebody did a lot of job for Yeah. you to be able to connect Mm. eh, ngati ngati zimenezi Eh, so yeah i think we should rush to the back page ndimafuna zoti nkhani mm. muiwerenge ndinuyo ya mabedi chifukwa ine ndiyankhula udyo muyankhula udyo yes komatu inuyo mmawerenga bwino eh. moto flames yes yes
Ah, chabwino mm. no ngani uh, ndiwerenge motere malawi's poor performance in 2025 TotalEnergies Africa Cup of Nation AFCON has left an egg

today eh. mmene izimakwana kodi pano nthawi ili bwanji apapa ndi eh, eh, iyang'ane nthawi ndiyang'ane nthawi this is 28 minutes past kozo kukhala ndi wachikopa mwina ndi akufa
28 minutes past mmene izimakwana 12 koloko lero mhm. eh atangoti yeyo asiyatu mmene izimakwana 12 koloko we have found another coach

amatha kuwalowesa mu ground much not because kuti ali mu form not really komano akangolowa pamakhala the other team Eh, imadziona ima- kwawa munthu oti munthu wofu- munthu wamkulu kwambiri do you understand I do. and that zimatha kukhala ndi psychological effect on the other team and by the end of the day amazoti am- amene akuchinya si amene uja akachinya nda- ndi wina because anakhala busy kumumaka kwambiri these are things that doesn't need rocket science koma ndimangomva kuti kuli kaya zinthu kaya ndi chani i don't know uh, between gaba and him chani and, and, and all that but Personal differences.
But but I'm telling you, we are sacrificing the happiness of the country because of somebody's. Uh, so in just and the sins for Malawians. Chimene Malawi anachimwa ndiye munthu anamkhulupirira kuti munthu atsogolere timu basi tu

Ah, sinabwere koma ilipo mukhoza kupita mukagula iyi ndi ndi 2000 kwacha please buy timangofuna zoti mudzuke tiyambire tsiku limodzi komanso mukamapita mudzidziwa kuti kodi ka news ka zimene ma newspaper alemba ikangokwana teni kuloko ndi kuti pabwera news updates mwa kumaneko konse